date yake ndi 30 march 2025 kuchokera ku times television ttv tafikanso ndi program ya hot current program imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tilankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno ndipo tikamalankhulapo pa nkhani zimenezi Sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Dzina langa ndi Wonder Msiska Nkhwendavi, Ndevu za Mwayi. Komanso talandira achimwene anga a Bayana Chunga a Maphang'ombe. Takulandirani a Maphang'ombe. Zikomo kwambiri. Mbali ya uko kuli a Amsuku, Jona

I think in maforums mwina amaoneka kuti uh, ena kuti waoneka Yeah. ena sunaoneke Yeah. i hear chakumangochuku ena ayamba kale kumasula Okay.
ayamba so Yeah, mezi but, makhalira nthawi but I zambiri. think ndimamva confirmation yokuti mawa ndi holiday chifukwa chokuti lerolo I think ndikuti akhala kuti akumalizisa something like that but anyway Timafuna tikufunireni zabwino zonse pamene mwamaliza holy month of Ramadan kuti yayi tikukondwera nanu. Ah, nkhani zimene tikufuna tikambirane mu program yathu ya lero zilipo zitatu. Ah, koma tisanatero tithokoze Banda. Banda anali kumulanje live kumene times television imatipasira msonkhano wa utm nde akutsanzika kumeneko amapanga handover ku studio kuno kuti i know kuti mu studio mu a pankuku achunga komanso amsiska ali ready kuti atipasire hot current iya zikomo kwambiri banda nde timati nkhani zitatu zimene tikufuna tikambirane mu program yathu yalero ndi yokuti zomwe andale akulankhula pokonzekera chisankho cha pa 16 September tizimvetse bwanji? Tikuwamva ndithu pompano timamva akabambe komanso ambiri a utm amalankhula a dpp ena anali ku kasungu ku chatoloma uko komanso tikumamva even a president achakwera adalankhulanso ah, tikuwamva atsogoleri a zipani zosiyanasiyana tinaonanso atupere anapanga misonkhano yawo ingapo akulankhula zotani tizimve bwanji zimene akulankhula atsogoleri a zipani zosiyanasiyana andale in general Nkhani yachiwiri tukamba za chiwerengero cha zipani zokwerabe mdziko muno. Panopa tili ndi zipani 23 zimene zidachita register ndi a Registrar of Political Parties nde 23 parties atakhala kuti aliyense akuziguguda pa mtima kuti akufuna kuima nawo pa chisankho ndiye kuti tikhala ndi 23 presidential candidates a zipani. nanga ma independent akhala angati? mukuziona bwanji zimene zizi in terms of ndale zathu? yina tikuunika ndondomeko ya za chuma cha boma kuyambira panopa pa 1 April lachiwiri laliwisili kufikiranso March chaka cha mawa, nyumba ya malamulo yavomeleza ndalama zimezi 8. um, paja ndi bwanji 8.4 Trillion. yes yes 04 or 07? zero zero four right anyway we'll confirm that. over 8 trillion. yes, Yes.
over 8 trillion kwacha kuti tiyendesere chuma cha dziko kuyambira pa 1 april mpaka na march 2026 kudali zotsutsana komanso zogwirizana mwachidule zokhala bwanji bwanji timve uthenga ochokera kwa ma proud sponsors athu a series enterprise

kuthokoza a series enterprise amene amatipatsira programu ya hot current pano pa times television komanso mapulatifomu ena osiyanasiyana amene mukionera programu imene iwowa Amagulisa katundu wa stationery komanso wa electronics ali ku Zomba komanso ku Lilongwe. Tiyambe ndi zimene akulankhula anthu a ndale chifukwa chokuti September 16 ndi tsiku lalikulu kwambiri mu mbiri ya dziko lino chifukwa tikhalanso tikuponyanso voti ina uh, kuti tisankhe amene atitsogolere for the next 5 years. So tikhala tikusankha makhansala, tikhala tikusankha ma mp tikhala tikusankhaso president nde anthu ali busy ena pano tikukamba pano ma primaries apanga kale kuti aone kuti kodi candidate wa ma uh, uh, ukhansala ndi ndani candidate wa ump ndi ndani padakali panopa chithunzithunzi chikumaonekaso kuma president kuso tikumaonaso ndipo pompano Anthu akhala akupereka zikalata zawo zimene a bungwe la Malawi Electoral Commission akhala akuziunika kuvomereza u candidate-wo kuti yes inu mukhoza kuimira ndipo akapulintidwa mu ma pepala aja timati ma ballot kuti a Malawi azizasankhapo. Timati tiunike you know so far mauthenga amene akuchokera kumenekuku ndi kuti a Malawi azimve bwanji zimenezi a Chunga? Tikuyamba ndi inuyo o Chunga, mauthenga amene akulankhula anthu a ndale pa chisankho cha pa 16 September mukuzimva bwanji? Ah, choyamba atsogoleri onse akuyankhula moonesa kunena kuti afuna aime paokha sindikumva wina aliyese amene akukamba makazipani zikuluzikuluzi amene akukamba ndithu monena kuti mwina afuna kuti ah, agwirizane ndi wina andi ah, atha- ah, ali willing kuti mwina akakhale wachiwiri kumeneko aliyese akuoneka ngati kuti they want to take the mantle of course ayankhulapo mbali zonse zomanena kuti we are willing we are willing koma willing wakeyo womakhala ndithu in small font Uh, mawu ochepa zedi koma kwakukuluko aliyense akumanena kuti atha kuwina ndiye ndikutha kuona confidence ndikuti aliyense tamva achakwera amene amayankhula ku lilongwe uh, msabatayi amene amanena kuti ena mwakonzeka kuti mfuna muzipitiriza kuzabe uh, munkaba sizitheka chifukwa ndili pano mpaka na 2030 taona posachedwa pomwepa lero lomwe obanda anali ku uh, ku mulanje kumeneko a utm akabambe amayankhula kunena kuti pa 16 si pa 16 tuzavota pa 17 brian anachita kunena choncho pa 17 brian uzandifunse azizakhala kuti ife tili, tili mboma amayankhula ndithu moonesa Total confidence. Mukamvanso adadi nawonso apm ku dpp nawonso akuyankhula zonena kuti he is forming the next government. Muonanso uku kuti amayi wina aliyense akuyankhula motero. Ndimaona ngati kuti amayenera kungotero chifukwa ndi atsogoleri a zipani. Nanga mtsogoleri wa chipani uzinena kuti ife tikuona kuti tiluza komabe tiyesesa eh, sungayankhule moteromo. So Chifukwa chani? sindiku- eh?
Sungakambe chocho chifukwa chani? Are you, are you sure munthu sumaona wekha kuti ineyo sindingapambane Yes. koma sikuti ndingofuna ndione ndikhala position yanji are you sure onsewa atati akayima aliyesede akunena mona mtima kuti apambana kapena inayi njongophera awemba ine ndikuona ngati njophera awemba chifukwa enawo akudziwa zonena kuti ma chances awo opambana they are very slim koma afuna kuti a- a- timati psychological warfare Kufuna kuti anthu mmaganizidwe awo owasatira makamaka komanso iwo amene sakuwasatira nyumwisa timati nyumwisa kumpira kuja kunena kuti amwene takonzeka ndipo tikudhinda ukuziwa zona defender wanu amene mmamdalira wavulala sakasewera so izi ndi ndale koma in terms of the messages mauthenga amene aku- akutuluka muona kuti aku opposition almost onse akukamba za chinthu chimozi nkhani ya chuma sizikuyenda nkhani ya chu- ya chuma panopo even muona kuti mwina nkhani zina zimene amazigwiritsa ntchito kumbuyoku they are not as pronounced zachikangawa ndi zina zotere they are not as pronounced imene ili pronounced issue panopo ni nkhani ya economy and akudziwa zonena kuti ndi imene amalawi ambiri akudandaula pa ground so nkhani imene a opposition akuitenga akabambe akupanga ngakhale ma public lecture nkhani yake imakhala ya zachuma so ku opposition nkhani ziko laonongeka Ife tizakonza chuma and tisankheni ife we are the solution ku boma iwowa akumazichita compare ndi anzawo akumbuyoko mauthenga a mcp akumakhala onena kuti a dpp ankapanga zakuti zakuti zakuti we are better komanso iwo akumatchula mawu aja kuti chakwera delivers so nkhani ya misewu ija ikumavuta ku mcp akumayikoka nkhani ya megafamu akumayikoka so nawonso akuyesesa kuti awuza amalawi kunena kuti we have done it and we can do better koma kwambiri ku opposition akumakhala with an easy message to sell chifukwa on the ground economy sikuyendayi a Bamkuku tili pa nthawi ya zisankho I've never seen any government ikunena kuti aa ife guys nde tikulongeza tikupita. They always believe kuti apanga bwino akhalabe. Opposition however imakhala nayo ikubwera pambaliyo nkunena kuti inu mwalephera tibwera ife tibwerese zina. Zimene zimapangisano kuti ano munthu kunjako akhala kumanena kuti kodi ndiye ndimve ziti ndigwire ziti tikamawamva anthu akulankhula onsewa nkumanena kuti ali ndi interest ya malawi ndi amalawiwo at heart tiziyamva bwanji mauthengawa Bamkuku
nkhani yovuta kwambiri yosautsa koma ndimaona ngati kuti amene atakhale tcheru kwambiri this time around akhale ovota ndi amene akuyenera kukhala ndi tcheru kwambiri the problem is kunena kuti chi- chilichonse chimene akukamba wandale today there is nothing new kulibe chanyuwani in the sense kuti amalawi adamvapo zinthu anthu akuwauza nkuwalonjeza zinthu munimvesesani chabwino maboma akumbuyo mm. yapano mm. nthawi ya kampeni ngati iyi mm. kumabwera ah, ah, ah, ah, anthu mm. amene ukamaona kunja mm. amaoneka kuti ndi nkhosa ndithu mkati ali afisi olusa koma akamalankhula today umaona kuti palidi mtsogoleri apa aku opposition ambiri amaoneka master kwambiri akakhala kuti ali kunja kwa boma ndipange compare mwina zipani ziwiri kenaka ndipita zimene sizidalamulirepo chabwino mcp ndi dpp mcp tikamati tukuvotaso pa 16 ndiye kuti tayiona tidayezera pambuyo mkumatoka pano mu- mu multiparty 5 years democracy iyi from 2020 yes ndiye kuti upresident iwo komano aphungu ndiye kuti tayaona kuyambira 2019 ndiye kuti achakwera akamabwera ndi boma lawo kumabwera eh, akatsekula pa 14 july campaign ndiye kuti amalawi ali mcholemba kale tayeza chabwino titayeza tapeza izi right whether positive or negative whether they, they, they deserve another vote or not amalawi adzakhala kuti ali mpolemba right dpp ndiye kuti 5 years ago munali dpp nawonso amalawi dpp kamadzapanga kumadzalankhula kuti tivotereniso ndiye kuti already akumayang'ana dpp what did they do while in government zimene akulankhula lerozi ndi zimene ankachita nthawi imeneyoyo aku- akuzipanga marry mwa mtundu wanji so zipani ziwiri zizi zimene zalamulira posachedwa apa tikakhala kufika pa 16 zangolandirana posachedwa apa ukati upange check bwinobwino uzayiona kunena kuti ngati dpp ikumachita phuma ndiye kuti imachita phuma ndi mcp Right. mcp ngati uchita phuma imachita phuma ndi a dpp chifukwa anthu a- angolandana atakhala ngati ndi mkazi bomali ndiye kuti angolandana mkazi chapompano Right.
ndiye ku- kulino kupindirana mashati Right.
utm sinapange govern kukhala kutsogolo ngati iyoyo Si, si, si, what do you mean? Sinakhale Si- si- patsogolo. inu tonse

so wa pp akamabwera through joyce banda Yes. ndiye kuti tifunsa mayi tatipatsani cv yanu during nthawi yanu yaboma Right. a mutharika tipatseni cv yanu mudapanga achieve chani mu nthawi yanu Right. to warrant another term this time around Right. achakwera ndi boma lanu mufunanso mbwerenso eh, what have you done five years apita so amalawi chimene ndingangowapempha nchonena kuti adzipanga assess izizi

because wayanaso ananena kunena kuti a- a- a- at least anthu amabwera ndi a fresher message packaging yawo idzionetsa kunena kuti iwowo nganyuwani iwowo they could be different because sanayesedwepoyi right unfortunately uh, mwina zipani zambiri zimene sidayesedwe nzazing'ono zimene ah, Kodi ati- paja timanena kuti tikati chipani chaching'ono tikumachinena timanena kunena kuti one uh, representation Yeah, yawo parliament. parliament Yeah, chabwino. two mwinanso sanapangenso compete pa, pa, pa, pa, pa national elections mmene t- t- pdp sidapange uh, contest Chabwino. cha mwenifumbo je sidapanga contest Chabwino. so pali zina zake zitolera kuti zing'ono zing'ono in that context Chabwino. so osati zing'ono zing'ono fonera pagani pagani palibe anthu iyayi anthu kotani ndi anthu Chabwino. so ndimanena kuti chachikulu msinkhu chimene amalawi ati ayang'ane yes ayang'ane track record Chabwino. mawu okha ongolankhula we have had sweet talkers in this country vying for paukansala pau mp pau president right olankhula people majoring in uh, talk shows just like that put them in government you see they are kulephera chabwino kumbwita kumati wa- kumbwita mbwitingi uh, um, amaphang'ombe yes a Chakwera ndi timu yawo ya mcp sakugona kuti amalawi awapaseso mandate ina for the next 5 years and amalawi azafunse mafunso chifukwa chani dpp sikugona panopa believing kuti mcp should not continue they should come malawians must ask them why kaya ndi pp kaya ndi udf kaya ndi utm kaya ndi petra Tinaonanso a Petra anapanganso press briefing yes, posachedwapa yes. they're still there they're telling people we still here mm. we, we know we have the solutions mm. now the issue here is there is a voter already tikumanena mobwerezabwereza kuti we have not created excitement mmene makhalira nthawi ya chisankho kuti anthu kumalephera kugona tulo kuti kodi chisankho tiponya liti tiponya liti chifukwa chokuti ali ndi china chake chimene afuna kukwaniritsa these are elections that are coming because nthawi yake yakwana Yeah. but people are not as excited as we have seen them before what the headache imene ali nayo munthu amene adalembesa because now we are be, we'll be talking to those that have registered Yeah. chifukwa amene simunalembese inuyo mutha kumapanga zina basi werani bawo zone ali zina now we want to talk to people that have registered the dilemma that they have what is it that they must see ajona akunena kuti this is the time people come Yeah. and they tell us things apange bwanji who should you trust and why have you wondered lero ndifuna ndiyankhule ndimwa inu amene munalembesa kuti mukaawona anthu onsewa andale amene ali mboma amene ali kunja kwa boma kalikiliki wawoyu Munayamba mwazifunsapo kunena kuti kodi kubomako kuli chani chimene anthu amalimbirana mpaka kufika ponena kuti mwina kugulitsa nyumba kuti mpakana alowe m'boma? Kuli chani kubomako? Adzafuna kutumikiratu.
Inu mundiuze zonena kuti ntchito yochita mpaka anthu kumachita kunena kuti no kosagona usiku wonse na Malawi amene ndikumdziwa ine, kumeneko ndiye kuti kuli china chake chabwino. Kwina kuli kuli kuli kuli something mapwevupwevu kuli mapwevupwevu kumeneko ko kuboma there must be something now amalawi zimene ndikufunsazi anaziziwa and that's why amalawi ali pa dilemma because amalawi azindikira tsopano kunena kuti timagwiritsidwa ntchito we get used Umuona nzako ndithu wamuthandiza kampeni akulowa kumene kujako foni yako sayankha anakuiwala amazakukumbukira chisankho chikakhala chayandikira now this sizo- sizikuchitika pano pokhayi ngakhale kumbuyoko and amalawi tsopano anasuka kumasoko anasamba afika saizi yomanena kuti mm, inde ndalezi ni m'bale wanga kapena timadziwana zabwino zonse akumati good luck Kuti we wish you all the best koma kumtimako akumanena kuti sinifuna kugwirisidwa ntchito again now akatolika analemba kalata posachedwapa amanena kuti ayi nkhani izakhala sono yosankha the lesser devil and kuyankhula kwawo kunali ngati kuja akuvomereza kuti komati tikaunika sikuti tikumaona kuti pali angelo kwenikweni onsewa awa awa eh, mwina ndi ambali imodzi andi ndi anthu olephera koma mwina titenge munthu amene ali wolepherako bwino ndi zimene ankakamba akatolikato lesser devil but that that should tell you kunena kuti even anthu amene anachita register wina uh, bwana wina pompano pakampani uh, ndinapita ku ofesi kwake ndakunena kuti ah, inetu ine ndisanayambe kupanga debate zoti ndikavota olo munthu mutandipanga offer mutha kundi- mutha kukugulisa kadi yanga kuti actually simukhulupirira kuti ine ndani um, but Koma ndi bwana. chimene amathandauza inali frustration amathandauza frustration kunena kuti akaona macandidate akumangoona kunena kuti uku kuli mavuto uku utati upange SWOT analysis kumangoona kuti pa manegatives zilipo zambiri mbiri zolephera so amalawi zimenezi akuona koma mwina nkhani ndiyongonena kuti amene tingampange ali nkhasako ndi zimene zinachitika apo amene ali nkhasako kuti mwina dziko lathu litha kuzasuntha ndi amene atavotere amalawi you should know inu andale kunena kuti mwayifikisa dzikoli pa mlingo onena kuti people are hopeless in politics anthu ataya chikhulupiriro ndipo akumatha kuona kunena kuti even iwo amene amakhulupirira in voting akungopanga choncho because of duty kuti kupanga because you want to be a good citizen koma ndikukuuzani kuti even nthawi yokavotayo alipo ena amene azikapanga debate decision mmene muchamo kumanena kuti koma mwati utiyo so as far as i'm concerned i feel like ndiyambe kuboma a mcp munali ndi opportunity for 5 years izizi sizinakakhala zovuta by now bwezi anthu akumanena kuti ayi si- sizivuta ayi we shouldn't have had this debate now i know kuti aliko ena amene akuti boma ndi lomweli and kwa iwo anapanga kale decide Yeah. koma ndikunena anthu amene ali independent oti amaganizira and they are not swayed by partisan politics yonena kuti poti amachokera kuti aa alipo amalawi ambiri amene maybe they are not convinced ndi zimene mwapanga in this 5 years anthunso amenewo akumati akaona dpp ndikumaona mmene adachitira aumakandaso mutu ndikumanena kuti "Ah, ah, palinso ma challenges ena akaona mwina kuzipani ndi

Eh? kuti kaya munachita falsify manumbers whether that was proven or not uh, koma muone kuti mcp panopa akumayikunga kwambiri nkhani imene ija ya ku reserve bank zonse zolakwika za iwowo ku reserve bank akumazichita amplify so in terms of utm sitinganenetu kuti ali ndi experience on the ground because mbomamu mu tonse ngakhale idali tonse koma sinali ya tonse iwowo sikuti anali ndi mphamvu koma kuti anene kuti sanadyeko mbomamu ndi akunamaso Chabwino, chifukwa ma parastatals angapo anthu a utm analimo, kuma emba, kwa, kuma ma embassy anthu a utm ena anaponyedwa, komanso ngakhale ndithu timaulendo ta boma iyayi ma uminisitala achitapo a Kaliatiwo adyapo za uminisitala mu nkhani ya Tonse Chabwino. but maybe anthu akachiona ngati chipani akumaona kuti ah, koma nthawi ya ah, ah, malemu a Chilima these people were not able to amass so many figures the, the most they got was 1 million and i think mostly inali kumpoto kumene anapeza most of the votes ndiye anthu sikuti akumawawerengera kwambiri kuti they can compare mwina ndi a dpp komanso ndi mcp koma in all fairness ndimalize motere amalawi onsewa onsewa they are candidates aoneni pamaso a objectivity let's objectively discern Inu amene mumapemphera mumanena kuti iye pamafunika mzimu wa chiziwiso amalawi nthawi ya chiziwiso nde ikhale ino chifukwa kuti tipusisidwe mu chisankho chimenechi nde kuti zikoli aa ndithu lipita ku mavuto thank you very much and mukuimika mkono mupangeso comment ku pp mupangeso comment ku udf awa akambapo za mcp dpp ndi utm because amayi so tikuwaona pafupi ndi pafupi kupangisa misonkhano yawo anthu akutuluka anthu akumakamvera

uh, goes by kuti ikamafika mwina kuti ikamayandikira ku chisankho yes idzakhalenso ndi mpata omathandizira kupanga maanalysis a mtundu wina omabweretsa magraph apo kunena kuti tiyerekeze kuti chipani china chilichonse mu nthawi yakeyo aspect iyi inali ya mtundu wanji aspect ndinganene kuti aspect ya economy

the advantage that they have is what amanena kuti ife uh, makamba last time unena they kuti can they can promise awa makamba unena kuti ifeyo eh, eh, they can at at least they can promise kuti ife tikhoza kupanga chakuti anthu anena kuti maybe pamene panopa akabwera wa pp Mm. uh, udf mwina nkutali kwambiri eh, koma akabwera wa pp uh, dpp ndi mcp akanena kuti tiyerekeze mwachitsanzo wa mcp atabwera solo nkunena kuti ife tilemba anthu uh, this time around kwa ta- ka 2 million mukativoteranso anthu azinena kuti 1 million ija inayenda bwanji ye Ka- kaya kubwerana kuti uh, ulendo wa Kamuzu zaka kangati anthu adzipangabe compare ndi promise ine imene inene- inanenedwa Akuti akacheka ngati kuposa ndikakambira kafolo
ndikakambira kachitsanzo kunena kuti anthu adzayang'anabe mbuyo kuti kuti what did you do so zipani ndikubwerezabwerezanso sikutinso ndikuzikhumbaso kuti kapena kuti iwo ndi zikuluzikulu kwambiri koma ndikukamba zakuti mcp ndi dpp ah, they'll come under micros- microscope kwambiri chifukwa ndi amene angosinthana chaposachedwapa koma ndibwerezenso kunena kuti ineyo mmene amakamba za lesser devil apa ine am praying for a day this country shall have a leader amene ati adzapyole beyond party politics okuti wa dpp atamuona kuti ngwa mcp candidateyo koma adzinena kuti there is a candidate here wa aford akamuona wa udf adzinena kuti ine ndi wa aford koma there is a candidate here pachiplay apa You, you understand what I'm saying? Because we had Bingu. Anapangapo zimenezo. Yeah. Nthawi imene adapeza kuvoteredwa over 50 plus 1 achewa a ku Kasungu samanena kuti siwathu ngwa ku Thyolo aa

Amalawi si anthu ogona. Amumba zimene akupangazo anthu akuona ndi maso right and even wa dpp kaya ndi wa chipani chanji Yeah, you hear akutha my kuona comments, yeah. akumatha kupanga ma comment even pa social media kunena kuti eh koma mumba ndi machine kodi amene amene timbwerekere iye amene timutengatu ife Meaning kunena kuti munthu akakhala kuti akupanga zanthu zabwino you don't have to use the party politics in order to get into power. Anthu atati chinthu achione kuti ichocho chikutheka ndipo uyoyo akutitha apanga zotithandiza Amalawi nkotheka kumu kumusatira munthuyo ndikumuvotera ndikumukha ndikumtenga kuti akhale mtsogoleri wawo. So this should be a lesson Kwa inu amene mmaona ngati kuti nthawi zonse mphamvu mmayenera kuzitengera makamaka a ndale, Yes. there is a limit, there is a limit. Even akuchipani aja amayankhulana kuseliku kunena kuti amwene tukangu nanga kuti nanga ndi wathu tipanga motani koma apa nde tikukalanya amatero amayankhulana that's why malawi sikupita kusogolo chifukwa cha ndale za zipani ngati zimenezi nditsukuluze motero yes mmakamba za kuti rising on a national Ababa. interest. yes do you know kunena kuti ku dpp kuli anthu ena amene akumaganizira 2030 kuti nawonso a Mutharika akadzasuntha adzayimira yes ku utm akabambe ndikhupe athozekera aliponso nthawi imeneyoyo koma even ku mcp achakwera zoti Sa- sadzakhalaponso mwinaso ku pp mayi Banda mayi Joyce Banda sadzakhalaponso now alipo anthu ena amene they are more into party politics kwambiri to the extent yonena kuti they don't have a national appeal

akusiya bwanji ah, chimwemwe idana akusiya bwanji walo ndi people say not iye pali maplayer ena pakati pakati pano ndi maplayer a club so kulinso maplayer Maplayer a a national national team team. so alipo ma politicians ena ake ndithu they only make sense at party level Party level. Yes. ndi alipo ena amene they are national materials kuonana kuti anthu adzigwirizana kunena kuti akupanga uzi mdzadziko chovuta ndi pati kuti mmene apangira muti a Vitumbiko Mumba apasire matendency abwino anzawo enaso kuti kumene koko nawonso atengereko matendency Inu amene amene akasi kuti- mwina mwake a Chakwera awonso unfortunately inuyo ndi amene mukuona kuti matendency ngabwino nanga si nkhani za ndale Yes, zimalowererapo ndale, ndale. ndale nkhani za ndale zimalowapo chifukwa mm. kuti ena sangafune chifukwa aoneka ngati kuti iwo akopera so nditi ego kodi kukopera chinthu chabwino ndikulakwa inde ndinangokuwuzani kuti ku malawi mavuto ake amakhala amenewo kuti si- simufuna kuonera kuti kuoneka kuti inuyo kuti mwatengera kwa uje ndiye winayo akhala akuzionetsa ngati dolo chinthu china chimene chimachitika uyu wadzala iti uyu anthu ena amaoneka ngati kuti mzipanizi ngati kuti ali ndi plot kapena kuti pamene ankabadwa atabadwa kuna ana kunamveka mawu onena kuti kwacha kapena kuti uyu apite ku odi Kapena chala Ngati m'mwamba.
kapena chala m'mwamba uyu anthu ena zipanizi amazitenga ngati personal to holder ngati kuti chipanicho ndi chawo cha mthumba now ino because of that, simunamve anthu amanena kuti ine Yes. mutandicheka Yes, magazi anga magazi anga, ndakulu. exactly. ine mutandicheka magazi anga ndi a Kongeresi wanda taonapo anthu ena oterowo akusintha zipani mmalawi muno Yeah. so for me Wanda manyazi ulo limodzi. exactly for me time has come kuti amalawi inuyo amene muli atsogoleri Mudziziwa zonena kuti chizipani zipanizi zimakhala ndi malire mfundo imene watulusa uh, anzanga John apa yabwino kwambiri kunena kuti there's party politics ndiye pali national politics mm. tamapangani zina zonena kuti musamakhale kuti simukuona nkhope ndipo munthu wa chipani china azitha kukuonani nkumanena kuti koma apa pali mtsogoleri unfortunately ndimamuuza munthu wina wa chipani ndimamuuza kunena kuti mukudziwa inu azipani mukutipweteka because you are limiting our choices mukutenga munthu amene mukumfuna kuti akhale mtsogoleri wa chipani chanucho kuti ifeyo tizamuvotere koma inuyo tikakufunsani zimachita kuonekeratu kuti mukumsankha chifukwa chonena kuti inuyo individually muzapanga benefit naye munthuyo chifukwa mukumsankha yes Munthu atayima mwati kuti tangochita contest Malawi muno kuti a Malawi amene tikuziwa kuti they are good leaders muona kuti we have so many other good leaders oti they can compete better koma foti anthuwo sali mchipani we have sidelined foti ndale zathu ndi zimene zimakhalira munthu tiona kuti munthu owina amakhala wa chipani how I wish one day we should rise above this party politics I don't know how koma we're being betrayed by our political systems Pamene- Yamuyamuya koma pamene- pamene- pamene tisakuti- mazaona ku uh, the, the- the disadvantage ya

so whether ndi chopoira or not you would want to go by the party but jona kuli anthu ena ku parliament kuja ine that i have listened to amati akayimirira kulankhula Yes. i'll give you example ineyo ndikamamva Mwanamveka when i listen to a Bright Msaka a Dimba yes you, you understand kuti a Dimba ngakhale kuti ndi mcp koma mcp yo ikamakhala kuti ikupusha china chake chopoyira Yeah. is able to stand and say kuti i don't agree We- I- and, and even auje um,

chifukwa cha kupanga ndale zoona nthawi zina kuzuzula ngakhale chipani chawo Yes. akumana ndi mavuto ochuluka Yes. now enawo amaopera kutali komano so there is a big cost imene anthu ena so tinene kuti mwina we also need atsogoleri a courage omanena kuti they are willing to say kunena kuti kaya mundiotcha manja kamutani koma chilungamo ndi chilungamo it doesn't care ngati chipani changa chikulakwisa chikulakwisa basi A- a Dimba for example yes he has been controversial according to mcp standards Yeah. but here he is now he is even a full minister Yeah. what does that tell you because anthu amaona wisdom Exactly. in what he was saying Yes. should we sacrifice wisdom chifukwa chokuti we want to be seen kuti ife ndetikukonda chipani kwambiri mwanjira ina ndekuti wisdom imeneyo achakwera anaiona mwa Dimbamo That- that- that's the, the other side of your statement Yes. meaning to say kuti a Mutharika achakwera a Kabambe mai Joyce Banda a Kondwani Nankhumwa akamakhala mzipani zawomo nthawi aliyense akumaziguda pa mtima kuti ine ndiwina mu- pa 16 september aziyang'ana mchipani mwangamu Du- achuluka ndi ma party materials ma national materials because akakhala ma ministers anthu aja they are the national assets so ambiri ndithu if they don't perform if you check even ku zipani kwawo they are a problem koma you know enawo amapanga frustrate anzawo yes that's also another challenge Yes. chifukwa And- kuti and- uchite concentrate uchite concentrate on national issues upezeka kuti mwina kuchipani you may not be as popular yeah look for example lero li i'm just speaking things randomly kudali msonkhano wa dpp ku Chatoloma ku Kasungu ku Kasungu yeah okay so anthu akunena kuti why was gangata not there for example Yes. because people believe kuti gangata kumaoneka central region ija akuipangapanga he wasn't there Yeah. number one number two you see mumba mumba is coming in but anthu ena ake that is making them uncomfortable yafika pokuti kumaona anthu exchanging Yeah. words Is that good for democracy to say kuti even munthu wakuchipani kwako ukhoza kutsutsana naye koyera because people believe we must always do it hey, don't wash your dirty linen in public is it good sometimes a Chunga to wash your dirty linen in public to say a Chunga yes we come from Zopoira, uh, timachokera koma- tonse ku times eh. koma zomwe mukupanga izizi a Chunga sizithandiza times ya inu ndi ineyo as a station manager for radio and tv to come here and disagree Yeah.

ka nchifukwa cha history so there is a, a bit of history to this ine ndimaonanso ngati kuti chikhalidwe chathu ngati amalawi za mafumu zimene timapangira kumidzi kuja kunena kuti mfumu samalakwa wamkulu salakwisa ndi timakula nazo timalowa nazo ngakhale ku ndale but because of that we have created ndale zomanena kuti its one sided mukafuna kutsutsa zinthu zimakhala in a form of gossip

Kanyama Chiume amabwera lero amazakamba za uyu Orton Chirwa. Orton Chirwa amabwera mawa kuzakamba za uyu. Amanena ndithu ndipo amadandaula. And that, that politics unfortunately has not stopped. Nimaona ngati kuti awawa amene afuna kupanga national politics awawa afuna kupanga party politics mwina tinakakhala ndi separation of powers kuti ifeyo ngati chipani inde tikuyendesa za chipani koma tiyeni tizivomera Kuti ena agwire chipani ena akatimenyere. Vuto munthu amafuna kuti akhale konse konse. Ufuna kuti uku ukhale national star uku ufuna ukhale ku party Party star. star. Mapeto ake something suffers and kawiri kawiri chimachita suffer ndi ife amalawi. The government passed ma national interest amachita suffer unfortunately.
free advice yafika nthawi yokuti muchokoche matimu Yes. muone kodi player uyuyu akusewera bwino pachani amene akuyenera kuti pa national interest zikuavuta withdraw them Exactly. put them at the party Exactly. kuti athamangise za chipani those that can help you to push a national agenda that people will accept them easily maplayer enaso even ulamulo kuwayesa ku party utenemo ni maplayer ku division 1 yeah

tipite ku break tipepese kuti topic imene tayipitisa kutali kwambiri timve uthenga ochokera kwa Ceres Enterprise tikaba amene kuti pitilireni uh, nkhani zina Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14,

takulandiraninso pamene tikupitirira ndi programu ya hot current pano pa times television ttv lamulungu pa 30 march 2025 tili ndi amaphang'ombe aya anachunga komanso tili ndi amsuku a jona pankuka msukuluzi ndevu zamwaye nkwenda viwi yeah chabwino mwa- mwa- mwakanthawi kochepa aliyese 1 minute 1 minute chifa tifuna tipite kuzachuma migwirizano ikumadzakhala ngati kumveka manong'onong'o kukhala ngati atupele muluzi akukhala ngati akuyankhulana ndi a- achakwera mwina you know ayi ayi zipani zinazi uh, zikuyankhulitsana ndi a dpp because akuyang'ana ngati mcp ngati common enemy zikukhala zovuta bwanji kuti anthu angobwera poyera kuti apange migwirizano is it because of uh, the rise and fall of tonse alliance yes Zimene tiyambe ndi zinachita- yeah, awa yambani. Eh, tiyambe ndi awa pa awa amakhala ngati amaonera mayiso kwa inuyo masiyayina apapo yambani phiri amalizire awa tonse tonse tonse tonse
zikhala zovuta migwirizano kuti ibwere chifukwa now kuli ma trust issues iyi ndi yoona ndithu
Ah, who has trusting issues who, who is not trusted in this case amene ati apange sweat to get a proper partner partner nomanena kuti mugona limodzi pabedi koma nkumagona utayang'ana diso Moyang'ana. limodzi kuti kodi foni aku- aku- akutani nayo ehe or kapena sandidzukira nkundipanga china chake ndiye kuti mcp because anali ndi azinzawo ena okwana 8 azinzawo aja I don't know kuti anatsalako ndani as we speak mm -hmm. uh, kaya ndi mmodzi basi ndikudziwa mm -hmm. koma majority of them uh, anachokako mm -hmm. so to convince others ukazatengerano ma stories amene do you f- do you think kuti they still have to convince others kapena chifukwa kuli anthu ena kumawuza anthu ena anzawo omwe kuti we don't need iyi tidutsa tokha 50 plus 1 imani kaya ndilankhule chonchi and ndikamba izizi kuchokera pansi pa mtima mcp akama akunamizana kuti adutsa okha bodza lake ndikuti akulipanga satana weniweni mati bwanji ndi- ndibwerekere banda Say that again. Say that again. mcp singamenye payokha 50 plus one. ayi atakhala kuti bodza limenelo wina akulinena ndikuti ndi satana akulinena limenelo afunika ma partners akufunika kusanjikaso dzanja munthu ameneyo chifukwa chonena kuti mu historeso Kuchokera nthawi ya Kamuzu uja mcp yakhala ikupanga contest payokha sidawine yawina itapanga partnership ndi zipani zina number one number two zimene amanena awanyana kuti how they have performed in the five years ataziguguda pa mtima atha kukhala honest enough nkunena kuti we have delivered to the people's expectations

otangoti ungotenga microphone uyende nayo m'town munomu chinthu chimene adzinena anthu ndi pa- ndi- ndi chani ndi nkhani ya chuma sichilibwino sichilibwino sichilibwino infrastructure yes taona misewu ina yake kumangidwa ah, rule of law taona chakwera kumalemekeza zina ndi zina kupita ka ku parliament kakutani koma those things are not going to matter more ngati munthu akukamba za chuma kuti sichilibwino bwino so atha kupanga struggle ndikumatha kuona akuwagogodela ena enawo kumtundako nkufuna kupita ndithu mcp kuja mwezi kunali chositha uchitika komano amusiwa we saw what happened ku convention ya udf mukumbukira Eh, adapanga adanena invite zipani mcp.
zonse Koma koma ma kudapeza kuti- delegates adanena adaoneka kuti kuti- ayi sitikufuna so they have got issues so kuti abwere kumpanga convince munthu wina wake ndiye kuti pa tebulo akuyenera kuti ayike zitani zitani zichani

zimene zingachitike zonena kuti aliyense aziti ndiyima ndiyima ndiyima then kukhala round ya chipulula kapena kuti chisankho cha pa 16 nkupeza kuti palibe amene wakwanisa 50 plus 1 ndiye nkuzanena kuti malamulo nkuzanena kuti ayi tingofuna anthu awiri Eh, kuti number one, number two apikisane apikisane. so enawo ndikuti pamene popo mukalowa kumgwirizano kwa mudziwe zonena kuti nthawi imeneyoyo the stakes are very high for who now Ehe, both ways pamene popo ndekuti mcp ija it will come knocking sizakhalaso zoti yani it will come knocking a dpp nawonso they will come knocking titangochita ka- titangoyerekeza kuti ndi zipani ziwirizi zimene zimene azabwera Zimene namba one, namba zimapikisana two. kwambiri. Ti- tingoyerekeza ngati zimene Yes. ngati chitsanzo komanso ku zipani zina zimene zingakhale kuti for example in number 3 ndekuti azakhala kuti ali ndi bargaining power yamphamvu azakhala kuti ali ndi mwayi wonena kuti inetu ndikubweresa mwina a good 10 percent Yes, yeah?
yes. ndiye Ndekuti kwa amene ali i can 41, only go to you yes. i can only go to you If you give me if you this, give me zakuti yes, zakuti zakuti zakuti, zakuti zakuti. tilemberane apa Amalawi muwauze zidatichitikirapo tili ku mangalande kuti labour idalephera kupeza majority conservative idalephera kupeza majority liberal democrats as usual it came number 3 Yes. zimatengera kuti a liberal democrats amene atajoinane naye pawiripa whichever apambana ndi anapita uku kukamva

chifukwa sizinaone kuti sono zotsatira akazaziwa pa 16 september they will come knocking azagwada nkunena kuti chonde ifeyo talapa tipanga zakuti kapena ifeyo tifuna tiyende nanu so I, i see this happening it will happen and it has to happen tichokeko kumene kumalingana ndi nthawi nkhani iyi ndi nkhani yoti zibwerabwerabe pamene tikuyandikira ku 16 september to talk about more what is possible what is not budget yadusa 8.07 trillion nde ndalama zimene titayendesere kuchokera pano kukafika malichi chaka cha 2026 kumene kudali kukokanakokana idali bilu imene imapanga imatumiza 60 billion kunyumba za boma 67 billion ku nyumba za boma ndi kumene inakhala ngati kuti anthu amafunako kuti amveko mafunso kwambiri kwinako zikuoneka ngati kuti it was the same usual stuff whereby amakhala ndi macluster i don't even know if these guys they read those are big documents that's why sometimes no disrespectful to our honorable members but sometimes they get surprised when you're telling them some of the things that have gone through their house because of

Kunena kuti, kodi ndalama zonsezi zimene tikunena kuti zipite ku State House, kodi zimenezi sizidzatibwerera ndi kumadzatipweteka ife a opposition? Kodi ndalama zimenezi, chifukwatu ndalama za ku, za ku State House ndi zovuta kuzilondola kwache bwanawe. Kwinako mutha kumafinyafinya, koma kumene kuja kumakhala ngati kuti kuli kali, it's a sacred cow. Kuli sacred cow. Ndiye umayamba kuopa kuti koma it's like kuti anthu mukumenyana, nde wina mukumu- ukumulola kuti akaime pa miyala nde kumati tisatiyambe ayi ayi choka pa miyala so our opposition i can understand them chifukwa akuona kuti ni ndalama zonena kuti it can zitha kuwonongedwa ndi kugwiritsidwa ntchito to the unfair advantage of government Chifukwa mwina atha kuzigwiritsa ntchito mu dzina la state house koma zikupita kumakalipira anthu ndikumapanga makampeni ndi zina zotero. So nkhani si ina. Pempho langa ndilonena kuti a Malawi inu maka amene muli maudindo a utsogoleri mukamapanga nkhani ya budget can you rise above politics. Ngati mukuona kuti apapa pali national need tiyeni tipange zinthu zokuti at the end of the day dziko lathu lipite patsogolo. Ndimanena ndi wina dzulo kunena kuti kodi mmati andale athuwa, atsogoleri athuwa simmachita manyazi mukamaona dziko lathu kuti ndilotsalira motere? Kodi mufuna tizipanga ndale zomwezi za, za, za partisan politics eh, kumaba ndalama kapena kumatani kapena kumangoseweretsa ndalama za boma kapena kumatani kumangokangana kangana anzathu akupita kutsogolo sitikunena kuti musamakangane musamasemphane maganizo Zim- zofunika it's healthy for democracy Yes. koma at the end of the day mukamaona even nkhani yathu ya budget kwakukulu umatha kuona kuti apapa ndale apapa zikukwera kwambiri kuposa chidwi chofuna kutumikira dziko lathu ananena kunena kuti ku parliament kuja ine ndinapita ku parliament by the way Yes. i sneaked into parliament inali lachi uh, i think it was on tuesday Na- nakadutsa ku parliament ndi komwe kuja anthu amayankhulana ndi suleiman anasaima penepaja amayankhulana ndi member of parliament from, from, from government side ndi kunali kuponyerana ndi tumen mayendano lamene
tokhala deputy yeah i think it was actually a cabinet minister Nango- nangozo is it?
yes I think a Nangozo Ndi- kunali kuponyerana penepaja a iwe iwe- iwe ukundiziwa ine ene. and anthu aku parliament amene amakulasha ku parliament atandiona atayamba kucheza nawo kuti iya iyi anthu enawatu akajomba timachita kuwayimbira foni kuti ya honourable takusowani Sikukubeba. sati sikukubeba sikukubeba now i understand kuti pamafunikanso moment of humor and it has its light moment I- ndi nthawi yake koma kwambiri kuti muone even mmene zimachitikira ku parliament iwe mudzaona kuti kuganiza kwake kumakhala ngati kuja kwa roboti konena kuti ineyo ndine wa opposition ineyo ndine waboma ndine opanga zinthu motere even akakhala kuti akuchidziwa choti chinthucho akunena zoona ndi opposition they will not support that because iwowo maganizo awo anangovala chi MCP maganizo awo anangovala

on top of what he's saying the five years i mean five months to, to, to Elections. september what if what if boma lilipoli sizinaende nthawi zambiri anthu akamachoka mboma not just with this government taka- tazionapo mu mbiri ya dziko lino

uh, what if something happens the whole point is zimene akunena mwene a Chingazi kuti Yeah. is it how we should think of a budget kuti budget izikhala connected to politics kapena we should think about chimene politics chimavuta abwana tisanamizanepo pano Ntha- how uh, uh, uh, state house uses nthawi zimene zili nthawi zambiri kumakhala abuse right unfortunately they go scot free with it amakhala kuti sitikamba manja athu tiotchapo ndi asidi Right. that's how anthu get worried kuti ndalama zonse zikupita kukuzi why and si- kuti mukaonetsetsa sizinayambe ulendo uno we have had debates zokhudza zimene zija mbuyo msemu kuti zikagwira ntchito yanji Lo, anthu amangobaka timaulendo topepera kumapita m'makunja kunja chabwino pamenepo ndi pa mtsiriziro pa programu yathu ya lero ya Hot Current tidangoyiphatikiza nkhani ya namba 2 ndi namba 1 imene timakamba za zimene akuyankhula andale komanso pamene tikukonzekera chisankho cha september 16 2025 pamene tikhala tikusankha makhansala aphungu komanso president Kodi mwapanga kale chiganizo kapena mudakamveserabe? Inu amene mukulankhula, yankhulani mosamala. Amalawi amasiku ano adachenjera sakale aja ayi. Akumadziwa bodza ndi zoona. Akudziwa amene angapange deliver ndi amene sangapange. Anayesedwa ena, ena adalephera. Inu mubwera ndi zotani? Komanso kuunika za budget kuti kodi budget imeneyi ithandiza bwanji pa nthawi ino. Ndithokoze awa a, a, a Msukulizi a Jonah Pankuku kodi paja mwatsanzika mudzi pano sindinatsanzike simunatsanzike okay muchitira mawa koma ayi pakafika nthawi tsanzikani tsanzika chabwino awa akhala akugwira ntchito zina nde ife tineneretu apa anthu asazadabwe kuti mupita kuti Kuti anthu awa sakuonekapo. Mu- mu- we akuti simukuoneka awa akufuna kumapanga zina National interest. national interest tiyamve amayankhula kwambiri apa tiaone kumene akufuna kupita kuti kodi ameneyu ndi omwewa kapena so nthawi yoyikikayo azanena okha ife Yeah. takupanga Ah, timwene anga a Maya Nachunga amapha ng'ombe Eh. ndakuthokozani tidali limodzi Zomwe. kuchokera kwa ine Nkhwenda Phiri